aa kalata yochoka kumudzi kumalawi ya obwande mukuti chani achimwene landirani moni tsiku la lero Kaya muli bwanji anzathu inu ku Mangalande uko munatchona. Matchona inu! Ife kuno kwanu kwa abale anu ku Nyasaland ayi ndithu Mulungu akutisungabe ndi moyo. Tsiku ndi tsiku zisomo zake zimakhala zochuluka. Zinazo monga muja ndidakambira kale muja achimwene tidasiya kudandaula aah tinaona kuti kudandaula sikutithandiza kuti tiwonjezere masiku a moyo wathu. Mposo nkhawa ndiye zikhoza kutipangitsa kukalamba mwachangu mmene pena umakhalira moyo ku nyasande kuno achimwene aah kumangodandaula dandaula ndithu ukhoza kupeza kuti wakadzala nkhadze mwachangu kwabasi leronso ndimati ndinene kuti bus zomwe zija zotsogola za kwezy zandiguliranso sitampa amwene timanenabetu kuchitira anthu ngati mwanjiwa akafadala kuti bus kwathu konse kuno ndiye ndi kwezy basi ukakweramo umachita kukhala ngati uli mu ndege maulendo apakati pa blantyre Lilongwe ndi Mzuzu anaphweka kwambiri kwathu kuno chifukwa cha bus za Kwezy. Achimwene, ndikudziwa kuti mtima wanu uli dyoko dyoko kufuna kumva nkhani za kuno kumudzi kwanu. Ndikudziwa mwina mwake mphekesera zakupezani kuti kwathu kuno kukuchitika zakuti zakuti. Zimangovuta koma kuti inuyo achimwene anga simutiyankha kalata zathu. Koma ndithu timafunitsitsa titamakuwuzani zochitika za kuno pafupi pafupi. Ndikudziwa mukufunitsitsa mutamvetsetsa zimene zikumveka kuti tikufunanso ulendo uno kugula fetereza wotchipa chaka chino koma tsopano tikufuna tigule kuchokera kwa anthu ogulitsa panadolo. Ifenso kuno kumudzi kwanu ku Chikumbeni tikumangomva achimwene anthuwo akulankhula koma zoona zake zenizeni sikutibe tikuzidziwa kwenikweni. ndikudziwa mudzinena kuti a koma ubwande inu a inu a bwantasa simulapa mwamva inu mmesa posachedwa apa munapondedwa kale ndalama zankhaninkhani ndi mkulu wa butchala uja butchaman wakunja kumupatsa ndalama zankhaninkhani kuti akupezereni fetereza koma ata osakupatsani mpakana pano ndalama sizinatengedwe pano ndiye mwakayambanso ogulitsa panadolo ndikudziwa mmene ndakamba za butchaman adatichita chipongwe chaka chatha uja mwakumbukira zambiri Nkutheka mukudzifunsa kuti ah kodi obwantasa, butcher man anabweza ndalama zanu? Eesh achimwene ayitu zoda mutu zenizeni amwene. Paja uja Attorney General wakhala akumakamba kuti ah ndalama zimenezo musadandaule manyasa tikazitenga. Komabe ife timakhalabe ndi chikayiko achimwene. Mukazitenga ndalama kwa butcher man? Butcherman si munthu wamaseweratu uyu. Inu mukuwakumbukira bwinobwino a Chimpeni, butcherman wamkulu m'mudzi mwathu muja. Mukuwakumbukira mmene zinthu zawo zimakhalira. A Chimpeni sanali munthu wamasewera. Anali munthu woopsa kwabasi. Kuwakongoza a Chimpeni ndalama umadziwiratu kuti imeneyo ndiye kuti wangofupa. Sibwezedwansoyi. Ukayesera kuti ukatenge ndalama yako umakuwapeza a Chimpeni monga mwa dzina lawo akunola chimpeni chawo. Samakambanso zambiri ayi. Umangobwerera wekha. Butcher man akatenga ndalama ee nkovuta kwabasi kuti abweze. Nchifukwa chake ife titangomva kuti ii tabetsatu ndalama kwa a butcher man Tidadziwa kuti aah malodza basi, imeneyo yapita. Butcher man satibwezeranso ndalama ayi. Maganiziro ake ndendende a Chimpeni, zochitika zawo. Ndalama zathu zankhaninkhani zinapita ndithu. Mpakana pano ndimakhala ndikumadzifunsa mafunso ochuluka kwabasi. Ndimadzifunsa kuti amangwetu, ndani koma amene anabwera ndi ganizo loti ayi tiyeni tipite kwa Butcher man yu tikapange za fetereza? Munthu ameneyo anaganiza bwanji kwenikweni? Kodi mwati tinkafuna fotereza kapena ndowe za ng'ombe kwa butcherman? Ndi maganizirobe odabwitsa kwabasi kuti kodi zinthu zakezi zimayenda bwanji kwenikweni, mpakana sizimadziwika kuti kodi adapanga zimene zija adali ndani, cholinga chidali chiyani? Penanso ndimadzaona ngati aliyense amene adakhudzidwa ndi nkhani imene ija chilichonse chimene amachita amachidziwa ndithu, zoti idzathera m'misozi amadziwa ndithu, Penanso ndimangoona ngati inali njira yoti anthu ena ake atulutsire ndalama zankhaninkhani. Nanga tinene kuti chiyani amwene? N'chifukwatu ife kuno ku Nyasaland pamene akukamba zoti ulendo uno tachoka kwa butcherman tapita kwa uyu ogulitsa panadolo, anthu ngati mwanjowa ifeyo obwantasa, othese, tomakhalabe ndi nthumazi tikamalingalira za mmene ndalama zathu zikuvutira kuti butcherman atipatse ndiye tikamamvanso kuti ulendo uno taziyambanso koma tsopano ndogulitsa panadolo tikumakhalabe ndi mantha kuti eyi koma inu zithera bwino koma izi sitionanso mbonaona za kipingo ngati zimene tidaziona pakatipa Pena pake amandiseka namagetsi wangayo kuti o Bwande ndi anzanu simulapa ayi ndinu asizinthera nkhani inake simunamalize pano mukaputanso ina ndiye ndimamuuza kuti a ayi musadandaule mwina ulendo uno tasukusula tayambano kupenya. Amandifunsa kuti kodi dobadoba amene amapeza ma deal ngati amenewa ndi ndani? chifukwa zikuoneka ndithu kuti zimachokera kwa munthu mmodzimodzi yemweyotu ulendo uno lumakhala pemphero lathu kuti bolani asakhalenso anzathu akunjawo akumauzana kuti ambwana ukafunatu ndalama zophweka zachanguchangu kudya mosavuta ndiye upite ku Nyasalande bolani asakhale akumachita kututana pena pake kuti amwene Tiyeni zabowoka uku. Ukangowanamiza manyasa nkhani ziwiri zitatu basi amafewa sachedwa kugwetsa ndalamazo. Komanso ukawaponda sikuti bangakupeze yi. Amayikwera ndege kumanka nasakasaka munthu amene adawatengera ndalama zawo anga akusakasaka nyumba imene kwalira chinganga choti Delunde wafululidwa bwino ndiye watheka. Odi! Odi! Kodi a Butcher Man alipo? Ankati amakhala kunotu. Waona ndani a Butcher Mani? Ulendo uno bola ndisachitenso zombwambwana kubetsa ndalama ngati tikubetsa kwa anyamata a wachiona ndani. Nkhani ndi yomwe ija ndinakuuzani kale ija achimwene, kuti dziko lathu limakonda kwambiri nsima ndi chifukwa chake zina zake zikamachitika zumachitika mozondoka achimwene. Chilichonse cha ife ndi nsima basi, chimene chimayenda m'mutu mwathu ndi nsima, ndife ake anthu ena ake amatengerapo mwayi kutifundika bwengete, amadziwa kuti iih, Nyasalandetu nkhani yake imakhala ya nsima basi. Nyasaland nkhani yake imakhala ya nsima basi. Tiye nawoni amakonda nsima amenewa zitheka! Kumachita kudzitamilira kuti hey mtsinjetu sulimba wopanda miyala ayi. Hey mtsinje umalimba ndi miyala. Miyambi kumachita kupekedwa kuli kubwekera nsima. Mbewu za nkhaninkhani zinazo ndikumalima ndithu. Mbatata za mbwee, mpwechepweche paliponse. Koma ayi ndithu manja amakhalabe ali m'khosi kalanga ine kaya nde tidyanji kaya chimanga ife tilibe chaka chino basi chakudya chativuta kodi mmesa muli ndi mbatata amvekere a nanga mbatata ungati ndi chakudya aa ngati si chakudya nde ndi chani ayitu mbatata ndi masinakisi ife tonse a ku Mchinji kwawo kwa extreme fc tiye tiyimirire tikati extreme fc tidzikuwa kuti chitimu changa zamveka eti extreme fc nyerere zapondedwanso ulendo uno azimenya khumfu anyamata a mu Mchinji kuvinitsidwa mbotosha asakufuna anyamata a extreme Kuwaphunzitsa anzawo mmene chiterera chimavinidwira ku Mchinji, kuwadinda pa chidali kuti dii! ngati akudinda belo ya fodya ko Chiosha, kaya n'kokapanira kuchimake kwa vilombo dala. Vandalazi pepani ndithu, pepani, pepani ndithu. Onyamata omwe a Nkhwazi, Kochilira, m'Mikundimu, Kapiri, ndi amene achita chipongwe. Pepani pepani pepani anyamata a pa Waliranji awa ndi amene achita chipongwe pepani pepani barman chonde aliyense wa vandalazi kumayang'anitsitsatu eti angayambe kulira muno Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi.